ilaha illallah sera mi sera k'a fɔ ma aw bɛɛ lajɛlen ni wula an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye émission kɛnɛ kan koyi wula yɛrɛ n'an y'an sɛsɛ ka se julabugu la donc an ni u ka geriba yɛrɛ filɛ nin ale tun b'u ka défense la u ye kupu dɔ ta kɔsanni in na donc ale y'o gérer ale baaraba kɛ an y'a ɲini an n'a ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc balimakɛ ni wula tɔgɔ ni jamu sulemani sila sulemani sila solo an bɛna jeu yɛrɛ kɛ nin ye jeu la nin ye question ye saba walima fila bɛ dépend question position na n'i y'i ka question n'i y'a sɔrɔ kɛmɛ naani tɛ nka hali n'i ye kelen jɛ i b'an ka kɛmɛ naani d'an ma nka mɔgɔ bololankolon tɛ bɔ a la pate bɛ an b'o d'i ma a la fɛn bakɔrɔni minɛ a yira kamera la kɛmɛ naani tɛ kɛmɛ naani don fo b'a ti donc e ka question na sisan soit a walima b walima d i bɛ kelen choisi o la d b d'accord e ka b question fɔlɔ fɔlɔ ko yali mɔgɔ b'i bolo wa awɔ d'accord i b'a ka numéro d'an ma an b'a wele n'a ko ko i b'a tɔgɔ fɔ an ye n'a y'a ta tɔgɔ ma o la a bɛ wele cogo min na n'a y'o fɔ donc an bɛ kɛmɛ naani t'i bolo bon nin wagati na telefɔni de t'a bolo fɔlɔ telefɔni t'a bolo awɔ mais an b'o kɛ cogo di sisan ɔ bon i jɔ solution dɔ bɛ yen non an bɛ chance kelen min bɛ i ka numéro yɛrɛ fɔ awɔ d'accord a ah, walima d d d d'accord d la k'i ka mɔgɔ tɔgɔ duuru fɔ ni n ye i b'a tɛ da ale kɔni ale si kɔni man ca a teliya ana
nana

Eh, eh, la ilaha illallah sera mi sera k'a fɔ ma foyi tɛ voilà i ka mɔgɔ bɛ k'an bila yɛlɛ o kana taa an ka émission cɛn i b'a dɔn an ka partenaire bɛ kɛlɛ k'an na mais bon c'est bien i y'a fɔ cogo min na bon tɔgɔ duuru la n na i m'o sɔrɔ i m'o sɔrɔ tiɲɛ na mais silamɛya jɔsen duuru la fɔlɔfɔlɔ n tɛ fila fara ala kan filanan n bɛ sun n bɛ seli sabanan n bɛ sun naaninan n bɛ jaga bɔ duurunan n bɛ taa hiji n'a se bɛ n ye voilà merci bien donc i b'an ka kɛmɛ naani d'an ma an bɛ pate den kelen d'i ma han d'accord voilà pate in filɛ i b'a dayɛlɛ i b'a goûter i b'a goût fɔ an ye mun jɛman b'a la tan non mayonnaise a bɛ cogo di
Blagu t'a la. Fo waati o kelen don merci bien voilà an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ an ka pate bɔ bebe ka yɔrɔ la bon an ka partenaire ye Madi Kamara Marababugu la ale ni bebe bɛɛ bɛ face kelen na donc restaurant Dunga fa o b'an jigi kɔrɔ o mana bɔ yen ayiwa Nimaga numéro 2 fana bɛ yen ni mɔgɔ mɔgɔ mago bɛ tissu la merci bien a diyara an ye kosɛbɛ sila anba.